catholic perspective pano pa rediyo alinafe ozamitsa chikondi pakati pathu mwaswera bwanji mwatandala bwanji mwachoma bwanji kulikonse kumene muli ine ndi sam k ndikukulandirani kwambiri mpulogalamu imeneyi ya catholic perspective lero ndikutero kuti lero tikhale tikukambirana za zotsatira za freddy eh, cyclone kapena kutero kuti namondwe wa freddy Zikuoneka kuti namondwe wa Freddy waimba ng'oma yoliralira kutanthauza kuti Malawi ali kale mmavuto ena koma kubweretsanso mavuto ena. Zovuta kwambiri. M'pulogalamuyi lero ndili ndi Bambo Louis Chikanya komanso Mayi Grace Kapatuka. A Bambo Louis Chikanya mwaswera bwanji? ine sam ndatandala inu mwatandala bwanji Ayi ndatandala. zikomo Zikomo. Mayi Grace Kapatuka muli bwanji? Ine ndili bwino kaya iweyo Sam? Ayi ndili bwino. Zikomo. Anthu adabwa mwina eh, patenga nthawi ndithu tisanamve kuona mzimayi kulowa mpulogalamu ya Catholic Perspective tikudziweni mayi Grace Kapatuka mwabwera ngati ndani mpulogalamu imeneyi? Uh, monga mmene wafotokozera dzina langa ndi limenelo ndithu kuti grace kapatuka ndipo padakali pano ndikugwira ntchito uh, ku nthambi ija imaona za matenda a COVID-19 komanso kolera ngati mkulu ofalitsa nkhani ndithu ku nthambi imeneyi mu ofesi ya purezidenti komanso nduna yayi tithokoze kwambiri mayi podzipereka nthawi ngati ino kuti tikhale nanu chifukwa ndi nkhani ina imene tifuna kukambirana programu imeneyi ndi yokhudza kumene inu mumagwira ntchito chabwino Ndithu. kumeneko ndithu timagwira ndi komiti ija anakhazikitsa purezidenti yoona za matenda a covid-19 komanso matenda amene avuta kwambiri akolera mdziko munomu chabwino apatseni moni omvera tipereke moni kwa omvera kulikonse kumene muli kulikonse kumene mukutimva tiye ndithu tikhale limodzi mpulogalamu ino pamene tikhale ndithu tikugawana zinthu zosiyanasiyana zokhudzana ndi matenda amenewa a kolera ah, komanso zotsatira za namondwe amene wavutitsa ndithu dziko lathu lino la malawi tithokoze kwambiri bambo louis chikanya talandira alendo ndi amenewa amasowa kwambiri komabe mwina eh, titero mwina nkuyambano ndi eh, mungafotokozepo chiyani za chiyambi cha eh, namondwe wa freddy tiyambirepo tani bambo louis chikanya eh, programu inake imene tinakambakonso za namondwe ameneyi tinaona kwambiri za chiyambi cha namondwe kuti Uh, of course chaka n'chaka timakhala ndi anamondwe eh, madera ena mdziko muno mumakhala anamondwe anthu amadziwa koma uyu wa chaka chino nesi wanyanya eh, komabe tisanafike pa namondwe ameneyi azanyengo anatiuza anatichenjeza kuti namondwe abwera ndipo akubwera tikonzekere ali ku mozambiki Eh, anayamba akuchokera cha uko ku nyanja yaikulu akubwera pano wafika ku Mozambiki eh, ndipo ti amalawi timadikira nkhwangwa m'mutu mm -hmm. eh, ndiye nkhwangwa kwa eh, eh, eh, eh, gwirugwiru eh, gwirugwiru nde eh, zinativuta chabwino ya komabe eh, that's the issue eh, namondwe ndameneyo tinamumva anatiuza azanyengo eh, ndiponso ndinanena kuti ine ndemwe ndamene sindikonda kwambiri kumva nkhani za nyengo Eh, ngakhale ka pa radio pa tv akayamba za nyengo akamaliza nkhani eh, ayamba za nyengo Ah, ma- ma- nkhani zatha timati nkhani zatha basi nkuchokapo eh, ambirinso ndi chonchonso za nyengo sitizitenga kwambiri atendi Ndi zim- zimene zinachitikazo a- anyengo amatiuza kuchitika zakuti kuchita zinamngoti a ntchito yawo azinena chabwino yeah. Eh, bambo louis chikanya kukamba za kusintha kwa nyengo zikuoneka kuti ndi dziko lapansi lonse limene lili m'mavuto kuona nyuzi zakunja ngati ku america kumbali kwa nyanjanso Tornado, wakuntha kwambiri kuno, timkatero m'programu yapita ija kuti iyayi, mwina kamangidwe kathu, ndi zina zotero, koma tornado wakuntha nyumba zimene zoti zinamangidwa motsatira mwina ndondomeko. Nkhani ya kusintha kwa nyengo, mawu pang'ono, Bambo Louis Chikanya, ndisanabwere kwa Mayi Grace. Ya, ndi zoonadi, e, timauzidwa nyengo yasintha. Kusintha kwa nyengo kumapangitsanso zinthu zina kuti zisinthe, kagwedwe ka mvula. kusintha mwina eh, nyengo za mwina tili ndi nyengo zingapo tili ndi nyengo ya mvula tili nyengo ya dzuwa tili nyengo ya mphepo ah, zonsezo zikumasintha kupeza kuti nthawi ya mphepo kupeza kuti mu- kutentha nthawi yoti mwin- mwina kuti mula mu- kukhale dzuwa uona kuti kuzizira things like those nthawi ya mvula mwina mvula ikugwa yo- yo- yo- yoposa kwa basi kuti sizi- sizikhala chonchoyi So nyengo yasintha, kusintha kwa nyengo chifukwa cha human activities, zochitika zathu zomwe zimene zasinthitsa nyengo. E, kumene kwachitika ma floods namondwe ku Blantyre mbali zina akunena kuti anthu anadula mitengo nkukakhalako kukamanga nyumba kumeneko. So human activities zapangitsa kuti e, kumene kulibe mitengo timaphunzira science, kumene kulibe mitengo mvula imavuta. ndiye kusintha kwa nyengo kwa tsopano mvula ikungogwa chigweigwe tsopano kuti kuti mvula yachokera pati ndi basi kumene kulibe mitengo kuja mavuto okhaokha so eh, kusintha kwa nyengo chifukwa cha zochitika zathu zochitika zathu ife tonse ndithu pano pa dziko lapansi zagwedeza nyengo yavuta tukamba panonso e, kumaiko ena kumaiko ena m- e, ku mbali imene ya kwa azungu ku ulaya Kulinso ma strike ndithu amai akuluakulu kudandaula chifukwa cha heat ndiye ndakumvani mmene mwanenera kuti nyengozi zikusintha osati mvula yokha osati mphepo yokha koma china chilichonse ndithu mai Grace Kapatuka nkhani yakusintha kwa nyengo kwakhudza bwanji ofesi imene inu mmagwirako ntchito kumafalitsa nkhani? Ah, monga mmene afotokozera muja ndithu kusintha kwa nyengo kwabweretsa ah, zotsatira zosiyanasiyana pa miyoyo ya anthu kuphatikizapo mwina miliri ya matenda. Miliri ya matenda imeneyi tikutanthauza kuti mwina umadabwa matenda ena akubwera nthawi imene mwina sitimayembekezera, ngati mwina matenda a kolera amene tikunenawa tatha chaka ndithu padakali pano matendawa tili nawo pakati pathu, zomwe za chaka chino ndi zachilendo ndithu chifukwa choti timayembekeza kuti timakhala ndi matenda amenewa mwina nthawi ya mvula. Nyengo ngati ino ndi imene timayembekezera kuti timakhala ndi kolera koma tinayamba kukhala ndi matenda amenewa kuyambira February tikunena pano, chaka chonse ndiye kuti tikulimbana ndi matenda amenewa zimene zikudabwitsa kuti kodi matenda a mtundu wanji amenewa komanso matenda ena osiyanasiyana osadziwika bwino umadabwa kuti kodi ndi matenda anji amenewa. Ndiyeno monga ndinafotokozera muja ndithu kuti timaonanso zokhudzana ndi matenda amenewa a kolera ndiye kuti Mmene zatikhudzira chaka chinomo ndi mmenenso tikuchilimikira komanso padakali pano tili ndi mantha kuti kodi zotsatira za namondwe ameneyu zitibweretsa zotani kumbali ya matenda amenewa a kolera. Mutati muone mwina matendawa mmene anayambira kufika padakali pano, titha kumanena kuti ndithu panali kusintha kwakukulu chifukwa chokuti poyambirira kumakhala ma cases ochuluka pa tsiku, kumadutsa mwina 500 chakuti, 600 chakuti. koma pano tikunena pano ndiye kuti ma cases akumatha kukhala mwina 110 116 mwachitsanzo ngati lero ndiye kuti tili ndi ma case 116 komanso kumbuyoku timakhala mwina ndi anthu omwalira opitirira 50 pa tsiku koma ngati lerolo amene amwalira ndi matenda akolera ma ola 24 apitawa ndiye kuti ndi munthu mmodzi zimene zikusonyeza ndithu kuti tinachilimika kulimbana nawo matendawa komano panopa tili ndi nkhawa kuti kodi madera amene kunagwa namondwe ameneyi kubwera zotani makamaka kuti uh, kuchuluka kwa mvula imene inagwa komanso mphepo inapangitsa kuti nyumba zigwe ndekuti zimbudziso zinagwa komanso ndekuti madzi uh, titha kunena kuti panali pachizungu amati contamination madzi kusakanikirana mwina ndi chimbudzi uh, pa nthawi imene mwina madzi amalowa pansi komanso mwina kuphwasuka kwa njira zoyenda chimbudzi kuchoka kuchimbudzi mwina kumapita m'masuweji zonse zija ndi kuti zikupita ku madzi amene anthu akumwa zimene zikupereka chiopsezo ndithu kuti matenda amenewa atha kubuka komanso mmene tikufotokozera mu nyumba zambiri zinagwa anthu anapezeka kuti akusowa pokhala tikunena pano anthu akusungidwa m'masukulu ena akusungidwa ah, m'matchalichi komanso malo osiyanasiyana amene anthu anasamutsidwiramo kumene kuja ndi malo okumana gulu paliponse pamene pali gulu nkhani za madzi zimakhala zovuta nkhani za ukhondo zimakhala zovuta chifukwa chakuti ambiri amangowapatsa mwina matoilet a temporary mwina madzi a temporary zomwe zimapangitsa kuti matenda akhale ndithu akutani, akuchulukana. Ndiye pali chiopsezo chachikulu ndithu kuti mwina zotsatira za namondwe ameneyu zikhoza kupangitsanso kuti matenda a kolerawa ayambe kukwera chifukwa choti ah, nkhani ya ukhondo, mabafa, zimbudzi zimakhala zovuta pamene pali gulu la anthu komanso kuti boma kapena mabungwe amene akutithandiza akwanitse kupereka madzi aukhondo pena paliponse zimakhala zovuta Nde tili ndi mantha ndithu kuti patha kukhala chiopsezo chimenechi choti matenda amenewa a kolera atha kubukanso, kuchulukiranso ngati mwina mmene amachulukira kumbuyomu. Mwina mongofotokozako, Blantyre ndi boma limodzi limene linaperekanso ma cases ochuluka kumene anthu anadwala kwambiri matenda amenewa a kolera komanso kumwalira, kuphatikizapo maboma ena amene ali m'mphepete mwa nyanja ngati mwina Mangochi, Nkhotakota, Salima. balaka dedza lilongwe unonso kungoti mwina kulilongwe kuno tikhozabe kupitirira kumapereka makesi ochepa chifukwa chokuti mwina sitinakhudzidwe ndi namondwe koma maboma akumwera amene anali kale ndi vuto lokuti matendawa anali kale akulu pa nthawi ino pamene zimbudzi zagwa pa nthawi ino imene mwina madzi ndi ovuta kutha kubuka zotani zimenezo ndi zimenenso zikutipatsa mantha kuti kodi tiona zotani masiku akubwerawa ndithu amene mukutsatira iyi ndi radio alinafe programu yake ndi catholic perspective ndipo tili ndi mai grace kapatuka iwowa ndi ofalitsa nkhani mu ofesi yowona za matenda a covid-19 ndi kolera makamaka task force imene anakhazikitsa mtsogoleri wa dziko lino mu ofesi mwake ndipo tilinso ndi bambo louis chikanya nkhani yake tifuna kukambirana za zotsatira za Namondwe wa Freddy amene wativuta kwambiri mchigawo cha kummwera koma bambo Louis Chikanya anatero ndithu kuti ayi zonsezi ndi nkhani ya kusintha kwa nyengo. Now bambo Louis Chikanya nkhani ya kusintha kwa nyengo mpingowo umanenapo chiyani? Nkhani ya kusintha kwa nyengo kuti mwina chiphunzitso chilipo kapena mwina ndi zoyenera kuti azipanga ndi anthu ena amene sali mu mpingo? Ya ndilumikiza kusintha kwa nyengo ndi. e, kuganiza kwa papa francis e, mmene amaganizira anazilemba anazilemba uh, mkalata yawo mati laudato si yokhudza za chilengedwe uh, mpingo kuvomereza kuti e, nyengo yasintha chifukwa cha zochitika za anthu mkalatamo apapa francis akulemba zochitika za anthu zimene zapangitsa kuti nyengo isinthe creation isinthe kuti uh, taiwala taiwala our responsibility ku our home akutero ku em, pamene timakhala pamalo pamene timakhala taiwala zochita kuti tisamalepo ndiye kuti nkhani yokumbakumba anthu akungokumba malo osiyanasiyana afunapo zinthu za- afunapo miyala afunapo chani kungokumbakumba nkuononga chilengedwe anthu akungodula mitengo chisawawa osaganizirako zo- zochita replace anthu tikuchita dump zinthu malo osiyanasiyana tiyende m'matauni mwathu samu eh, is pathetic mati kodi eh, tauni ndi iti city ndi iti chitosowa kuti ah, kodi kapena ndikwina kuti city chifukwa we expect kuti a city should be clean eh, eh, koma Mosati ku Malawi. not not in malawi Malawi says ten. ni mavuto kumalawi we dump anything munthu amadya amagula ntho ndiye masiku ano pali that liberalism kuti anthu amagulitsa chilichonse mmene afuna mtauni Komanso paliponse. paliponse nthochi Nde pa bridge pomwe kapeza Au- kaya aima. ma- malonda ku paliponse mbovu. Mm. ndiye ali- ali- aliyense akhoza kugula nkumadya paliponsenso pamene afuna ndiye ndidya nthochi yanga sindikasowa kokataya kwina ndingotaya pompo pano pakayamba nzimbe ndiye kuti ni Nzimbe wenzimbe anthu amadya akuyenda basi akudya nzimbe kunyamuka ku Lilongwe mpaka ukafika kwanu ku 25 kudya nzimbe Na- njira monsemo zimzimzi kutaya njira nakumana mosi. ndi eh, mkulu wina akupalasa njinga koma mm. wachigwira chinzimbe Aku- akupalasa uku akudya nzimbe Waenda Ndiye kuti kukhala waluso amene. akugazoti a- asunga zija za nzimbe akataya angotaya mnjira basi so thats eh, the situation in malawi I don't know kuti pofunika karevolution kenakake ndithu eh, zimene timachita kuno ku malawi Okay. so eh, mpingo kuvomereza zinthu zasintha nyengo zasintha chifukwa cha kuononga kwa zinthu zosiyanasiyana Ah, nthawi ina samu nangotenga nangoti ndi ndiyende ndikaone zimene zimachitika e, kumsewu wa kuchokera ku bunda kumalowa mtawuni e, kuma- kumachoka makala ambiri kumene kucha ndangokhala pena pake mafuta ndi- ndakhala one hour okay ndimawerenga makala matumba makala amene amadutsa one hour ndinawerenga matumba kuona 800 oh a makala. apa njinga Eh, amene panjinga now that is only from bunda kapena mitundu going town ndiye kulinso madera ena kumene kumachokeranso makala akulowanso mtown ndiye kuti kumene kuchokera makalako sizoti pano kuli bwanji zovuta kudziwa and i don't think kuti anthu amadzala mitengo amene i should recommend uh, mdf kuti kumalo kumene amakhala mitengo ima mitengo. eh, mitengo ima imasamalidwa amakhala ngati akuteteza mwa nkhanza Koma ayi. kuthandiza. Nkhanza mwina amalawi timafuna nkhanza amalo mwina timafuna nkhanza Eh. mwina tipemphe mdf mwina asangatire madera ambiri mwina kapena Aha. akhale madera ambiri chabwino mwina amenewo ndiye chilengedwe maganizo anu kuti Maganizo mwina anu. apite ndi chimfuti, ame eya komabe ndimafuna kunena kuti tisamachite kudikira wina wake atigogode kuti timve kapena kuti tichite china chake ndi udindo wathu aliyense akamakhala azikumbukira kuti ndi ndi udindo osamalira zachilengedwe Chabwino. ngati tikuononga paja amati ukadula mtengo umodzi udzale ngati 10 tikanakhala kuti aliyense amapanga zimenezo zoti udule umodzi udzale mitengo 10 bwezi sitikudandaula kuti chilengedwe chikutha chabwino ndithu. Ndiye kukamba nkhani yokhudzana ndi zotsatira za namondwe wa Freddy amene wachitika m'maboma oposa khumi mchigawo cha kummwera, imfa ili pamenepo, kusowa kwa anthu komanso midzi kusalazidwa, tikukamba za katundu kumene. ndi nkhani ya chitukuko cha dziko bambo louis chikanya ndikudziwa mayi grace tizibwera kwambiri tikabweranso nkhani yokhudzana ndi matenda komabe ngati mufuna kuyikapo mlomo mudzipanga chip in bambo louis chikanya chitukuko cha dziko takambapo imfa anthu afa anthu asowa ah, midzi yakokoloka kusalazidwa katundu wapita komanso nditi pali nkhawa anthu amene apulumuka aja Pali nkhawa. Tikabwera kwa anthu amene apulumuka ali ku makampu, tibwera kwa Mai Grace. Komano tazionani zinazi tisanafike ku kampu, Bambo Louis Chikanya, ndi chitukuko cha dziko. Mukuona bwanji um, zinthu zimene- sam um, ndisadafike kumeneko za mitengo chilengedwe zimapezeka kuti kagulu kena ka anthu kamapulumukira m'mitengo akuti Very anakwera true. m'mitengo mm. i don't know kuti, kuti ndizoona panali mkulu wina wake anali ndi chigulu cha wana mm. akuti anawo onsewo anali m'mitengo tinakweza m'mitengo Ah, ah, zona Ah, anthu anakambirana zimenezo zoti kuonanso age group yake yofananafanana akuti anawo anakhala m'mitengo

this shows kuti tinayenera kuti tilimbikire kumasunga mitengo bwinobwino mmalo kumene timakhala namondwe kuti olo mphepo ija inakabwera bwezi mitengo ikuthandiza kuti mphepo isakhale ndi mphamvu kwambiri and impact inakachepa kwabasi now with the development tsopano ndi zimene zachitikazi mm, mmene mwanenera muja kuti uh, ku- ku- kukankha yoliralira Eh, akom- ng- afredi awa awomba ng'oma yolira yoliralira kapena akakagalimoto yoti inali munali olira kale nde mm, chitukuko kuno kwathu chimativuta kale nde namondwe wabweresaso izi ndiye kuti mm, tipitiratu tipitiratu midzi imene yapita kuti pamangidwe chifukwa timaona anzathu kumadera eh, kumayiko ena ngati for example japan kumachitika zimachitika kwambirinso ku japan izi zimenezi koma amamanga msangamsanga zinthu eh, amamanga msanga satenga nthawi eh, now ife kuno timakanika kuti tili bwinobwino kulibe namondwe chani kuti timange block ya sukulu ni mavuto olo nyumba yako yomwe o nyumba yakuti Nthawi uimange bwinobwino uimalize. ni mavuto okhaokha so this zangotibwesera nkuonjezera mavuto basi Z- zitivuta kuti ti- tipita tipanga bwanji nde chitukuko cha dziko chimaoneka in different areas some education health agriculture nde ndi zimene zachitikazi ku education ndiye kuti Zilowa pansi kwambiri chifukwa sikalekaletu a ku kumweraku e, ku ku Blantyre kaya Lilongwe Mzuzu anatseka masukulu Eh. chifukwa cha covid- cha chani Kolera. Kolera. kolera ndoti maphunziro ndoti anayima apapanso a- as- atsekanso masukulu ndi makampu ndi eh, kukhala anthu ndoti anasusukako sukulu now zimenezi ti- tizi- tiziwerengere ti- tizikhala ndi impact after mwina 10 years mbamene zikaoneka kuti kagulu kena ka anthu ah, sikanasulidwe bwinobwino zochitika zake mhm. so izizi zimene zipangitse zikachita kuloza kuti ah, kodi inu pajandaja a nthawi ya a nthawi ya covid ya uje ya namondwe ya namondwe ndoti palibe chimene akuchita mm. ndoti azingopita kukasamalira mbuzi kutchire mwakamba nkhani ya maphunziro mwakamba nkhani ya ku A- agriculture agriculture another thing Mhm. ndiyoti maderatu kumeneko ndiyoti za, za Minda pita yapita zonse. kumene. yapita minda dothi la, lo- la chonde lapita nde eh, anthu ti- titukuka bwanji chifukwa kuno kumalawi timadalira za agriculture nde zinthu zapita titukuka Ap- anthu agulitsa chani apeza chani chogulitsa palibe chabwino ndiyoti apapa another worrisome ndi amene nyumba zapita ayi apezanso kuti kobiri ndi loti alibe chilichonsetu nde tizingodalira kuti ena akufuna kwabwino akunja atithandize kuti timange zomangamangazo koma zongodalira ucheni mm, ndiye kuti pano ndi mavuto azingokhalira mmakapu- mmakampu anzathu chabwino which is very bad and uh, i think uh, muna boma uh, li- likhala ni ntchito yayikulu boma mwina eh, zinakakhala kuti kubomaku zinthu zake zimayendanso mwadongosolo bwinobwino nanga bwezi tili ndi nkhani ina koma ndi zimene zimachitika kuboma kwathu mm. mavuto mukuseka ayi ndikuseka bwanji kuboma Ndima- ndimaona grace sindifuna kulowerera ya a grace asalowere nkhani nkhani ayisiye chabwino Ah, bambo louis chikanya kodi tinene kuti nthawi yakwana yonena kuti onse amene akupereka thandizo ayambe kuganizira kumanga kapena kuthandiz- eh, kuthandizira anthu amene ali ku kampu mwina alandira psychosocial support Mhm, mhm. alandira chokhwima mmutu kuti akhoza kuyamba kuumba njerwa kapena kumanga china chake kapena it's too early kuganizira kuti mmene mwanenera tikuyang'ana ku kampu kukhoza kubuka matenda komano mukuti m'mayiko ena amamanga mwachangu munapereka chitsanzo cha ku japan response rapid response timainena programu yatha ija kuti kwanzathu kuli ndithu gulu limene ka- kabungwe kachani zimene tili nazo kunoko so the challenge kunoko nzoti timakhala nazo koma anthu sachita chilichonse sagwira ntchito si tili ndi dodma tili ndi chani tili ndi chani koma amatani before namondwe and what we want to do is basi tizibwera kudzagawa zinthu akabwera namondwe kupempha zinthu akabwera namondwe instead of kuti tikonzeretu asa na- namondwe asativulaze chabwino a- anthu anakasamutsa kwasamutsa anthu ochuluka kuti achokeko kudera kumene nko- nkoyipa kotsika chani bwezi p- ndi anthu ochepa amene tikupanga nawo deal we should thank government and the, the church and uh, an, anzathu akunja ena amene achita respond kuthandizira eh, zimenezi anzathu ku- kuchita li- relief kwa- kwathandiza kuti zipepuke zakudya anthu akusonkha zovala ndiye mwanena nkhani ya kokhala tinanena kuti anthu- munthu amakhala ndi ma 3 major basic needs chabwino zovala chakudya ndi pogona mwina zovala anzathu fo kwapita ma- kwapita matraki to some koma ndiosakwanirabe iyayi koma I should say- I should think kuti nkhani ya zovala mwina siikhala issue kwambiri Chabwino. chifukwa olo utalandirako zovala ziwiri Sam ya its okay uchita uchapa its usiku okay eh, ehe you are right koma nawo You are pogona Mhm, pogona mhm. chifukwa mwina sima anthu akhoza kumadya ku ufa ukupita chimanga chikupita zina zina zikupita mwina azidya sima breakfast azidya koma pogona Sam munthu unazolowera kukhala mnyumba yako ndi mkazi wako ndi ana wako awiri mwina nyumbayo mwina ili zipinda folo koma mulimo anthu atatu olo mulimo awiri mchinyumba chachikulu nyumbayo yapita akuyikani kukampu uli ndi anthu 1000 kukampu Ah, ndili- nchipsinjo Sam psychological torture eh, kwambiri ukhala eh. bwanji Mhm. nawo ukam- upez- upeza kuti ndalama zoti ukamange nyumba nyumba ina imene yofanana ndi imene unama it's, it's difficult chabwino it's difficult chabwino omvera ndi amene mukutitsatira mnjira zonse zimene timafalitsira mawu pano pa radio alinafe youtube komanso live komanso pa intaneti tikuti iyi ndi programu ya catholic perspective ndipo tikukambirana za zotsatira za namondwe ndi vuto lalikulu kwambiri limene lachitika ku malawi ndipo sitingalole kuti zinthu zingopita osazikamba chifukwa izi ndi zimene zithandiza kuti inu ndi ine tichitepo kanthu kufuna kuthandiza anzathu amene akuvutika ndiye taonapo kuti kodi eh, zikubweretsa mavuto anji pa chitukuko cha dziko already government ikuoneka kuti yapsinjika kwambiri osati pang'ono zizindikiro zonse zikuchita kuonekera zikuoneka kufika na poti kupempha kuti ogwira ntchito mboma aliyense Asonkhe. adulidwe ya sananene kuti adulidwe koma Asonkhe. anangoti tisonkhe iya Njira ya- anayika mlingo osiyanasiyana ndi iya achitolemba chikalata kuti aliyense apanga iya osati aliyense anena kuti Kupatulako- tisonkhe eh. komano sizikutanthauza kuti its compulsory amene wachimvayo ndiye pali ma oh. grade ndi ndalama imene akuyenera kusonkha Aha. because anthu anapereka madandaulo osiyanasiyana kuti mwina akusonkhanso kwina Yes. ena akusonkha kumpingo ena akusonkha kumene kumadera kumene amakhala That's kuma right. association osiyanasiyana Mm. ndi anthu amati nde tisonkhano kungati Oh, yeah. nde atapereka maganizo awo zinaoneka ndithu kuti anena kuti amene akuona kuti Ati atha akhoza. kusonkha amene wapepukidwa koma osati kuti achita kunena kuti aliyense asonkhe akanafuna zimenezo akanangoti tidula kusalare komweko oho ndikuti akanangodulilatu koma izizi ndizokuti amene wachimvayo oho ayesa kupanga mwayekha e atha kusonkha mwayekha Aha. kuti panali madandaulo amene kuti anthu asonkha kale kosiyanasiyana mwayigwiradi ntchito my grace Ndithu. pamene chifukwa ife tinali mbali inayo kuti akakamiza koma sanakakamiza nkhani yayikulu be ndi kunena kuti boma la malawi lapsinjika chifukwa kuona news ya lero bajeti ija imene inapita ku parliament ikuoneka kuti zikusemphana kwambiri nkhani yake nchifukwa cha kuyang'ana kuti kodi damage iyi tiyikonza bwanji mwina uh, bambo louis chikanya munganenepo chiyani pa nkhani ya anthu muno kuchilimika ngati mmodzimmodzi kufuna kuonetsa kuti tisamayang'ane kwambiri kuti kodi bomalo litipangira chiyani ndithokoze kwambiri ma individuals magulu mipingo eh, athandiza kwambiri i think wina amachita comment kuti mm, amalawi pena tima- timakondana kukachitika zinthu zina zake timakhala pamodzi i think that culture ya mwachitsanzo kumudzi pakachitika maliro pamudzi anthu tonse timabwera nkukhala m'khonde olo tsiku lonse tili m'khonde kutopa kusintha style yokhalira ulikhale that spirit i think imathandizakonso pena ngakhale sithandiza kwambiri koma imathandiza cos on the other hand um, zimene za- tachita apapa amalawi i think ndi zabwino it's commendable anthu asonkha zinthu machalichi magulu osiyanasiyana kubomako and boma panopa eh, lachita jack up akuti eh, mbali, mbali ina ya bajeti imene ah, apanga ujeni kuti agule ujeni mahelikopta anyowanenso kuti azikathandiza kumeneko kuti ah, uku- ndiye kuganiza kwa- kwakukulu kawo nanga zimene zinali kuti kale Eh, mangodikira kuti nkhwangwa ilowe m- khale mutu ndiye aziganiza zimenezi Mavuto- apapa mwaganiza bwino akuluakulu Ma- tiye tiziganiza choncho mavuto amakuphunzitsa amakuphunzitsa kukhala bwino komanso amakuphunzitsa kuganiza mwakuya kuya komanso molongosoka Aha. some there is one philosopher amanena kuti etwan b Mm. ananena kuti dziko limene silikumana ndi mavuto silitukuka Aha. e, think of japan Yes. ku japan nthawi zonse kumakhala zimenezi koma so you can't compare chaka china kunali ma floods ku japan koma ku- ku- ku- je- anathandiza dziko la malawi ndi Yes. zinthu Tita- tita- titakumana ndi ma floods tochepa tu kuno a a japan anatithandiza koma iwo anakumana ndi ma floods ambiri chabwino so dziko ngati silikumana ndi mavuto silitukuka this should teach us what to do the right things to do chabwino eh. nde mukatero dziko limene silikumana ndi mavuto uh, limavutika koma tiro tsono ife chibadwireni tili mmavuto koma Mavuto kasituku- sitikugwiritsa ntchito mavuto kuti titukuke Eh, vuto pali ndi issue chiyani? yaikulu ndiyo kuti pamenepo okay pali issue yaikulu yofunika kuiona kuti fika chani nanga mukumana mavuto simutukuka Mhm. ndiye kuti pali issue yaikulu ofuna kuionanso pamenepo chabwino Eh, iya komanso pena mavuto amasiyana msinkhu a- athu ndakulu iyayi amene takhala mwina atukuka nawo anali ochepa kusiyana ndi mmene wakulira msinkhu namondweyo chifukwa amene Yeah. iwo kuti kuphwasula mudzi onse Eh, kupita ayi, ayi, mavuto akulu ah, ndi mavuto akulu Mavuto komanso mvula kaya masiku angati Eh, kungogwa nanga utuluka Iya, kwagwira kuliza ntchito ndithu. ngati tiyerekeze kuti Zovuta. kunalibe freddy namondwe budget yogula ma helicopter ikanadutsa ndi imene timayankhulira mu social media Ah, palibe amene amalota kuti eh, akuti tigule ndege bwezi kuli ndi zachani Eh, Ehe. bwezi kufunsa ah, ndege zachani panopo olo atatiuza zoti afuna kugula agalu tivomera akachita sechi yes chabwino nawo nthawi imene yatitsalira yonseyi tikhale tikuyang'anano tsopano nkhani yokhudzana ndi matenda amene angapezeke ku makampu ndipo tiyambe ndi inu mayi grace kapatuka ofalitsa nkhani mu task force imene anakhazikitsa mtsogoleri wa dziko yoyang'ana za matenda a covid-19 ndi kolera pamene kunali msonkhano wa atolankhani ku salima Mm. wokhudzana ndi za kolera anapangitsa ndi kuthandiza anali a World Health Organization. bungwe lalikulu loona za umoyo pa dziko lonse lapansi Ndamene anapangitsa? Amenewo. Eh. ndipo Dr. Chalamira Nkhoma amene ali mmodzi wa mkhalapa- akhala pa mpando a task force yanu imene mmayimirira yes ananena kuti ndi mwayi kutinso tili ndi apo ndilankhula chichewa otherwise muchizungu ndiye kuti it is an opportunity to have the freddy cyclone while it is a threat ndiye kuti ndi chiopsezo koma inuyo ngati eh, amene mukuyang'anira za matenda amenewa ndi mwayi wanu kuti muonetse kuti njira zimene munakonza zikhoza kugwira ntchito ndipo matenda azitsika chifukwa by the time kumachitikanso msonkhano umenewo uh, Matendawa anali akutsika a cholera ndipo anatero kuti tikaonano kuti akukwera tiona kuti ndi kumeneko. Ndemanga yanu mwachangu kutengera ndi mene zikuyendera munatipatsa ma figure poyamba kunena kuti eh, 116 lero lero pamene mbuyomu mm, ikuzungulabe ma 100 chakuti death 1 mbuyomu death imakhala mwina 50 50 chakuti chakuti kenaka tinafika mwina mateni kenaka kumaona kutsika single digit 9 8 7 lero tikukamba za 1 mantha anu, assessment yanu ndi ma camp mmene alili kumamvekanso ndithu zongodza mu mchezo izi kuti ayi anthu amakhala pa mfolo kumadikirana ku toilet ndi zina zotero mantha anu ndi assessment yanu mayi grace kapatuka Ah, ndizoona muja tinafotokozeramo kuti pamene pachitika namondwe ngati ameneyo ndi chiopsezo ndithu chachikulu muja anafotokozeramo kuti anthu ali m'makampu kukampu kuja tikukamba mwina za anthu opitirira 1000 akukhala kumene kuja Pa anthu 1,000 po ndiye kuti tikunena mwina abambo, amayi, ena ndi atsikana, ena ndi ana, onse aja ali malo amodzi. Magwiritsidwe ntchito athu a zimbudzi zomwe ndi zochepa kale amakhalanso ovuta. Chinthu china chimene ndimafuna kufotokozako mwina pobwerera m'mbuyo pang'ono, nthawi ija bambo Chikanya amafotokoza zakuti mwina kutaya zinthu paliponse. Mwina chinthu china chimene chikutivuta ndi madaipa, amati madaipa kapena matewera aja amaveka ana timangotaya aja sitichapa amene ajanso ndithu akuoneka kuti akutivuta kwambiri ngati dziko la malawi kuti kodi tiwasamalira motani tikachotsa ana aja chimene chikumachitika munthu umangopeza kuti mwina kumene umakhala kwanu kulibe mwana kulibe ana mmawa ungopeza kuti chijumbo cha madaipa chili pati chili pa gate wadzataya ndani ena usiku ngati uno ndi umene umakhala okataya zinyalala nde amangoponya paliponse kuponya paliponse Nde agalu zimene zija amatenga ndikuphwasula kukakusiyira pakhomo. Kuphwasula kukaponya pachitsime chifukwa sitinganene kuti madzi anakwanira kulikonse padakali pano. Kuli madera enabe ngakhale m'tauni muno mu Lilongwe momuno akuyuza ndithu zitsime. Tsono madzi ngati amene aja nthawi zambiri nthawi ya mvula ngati inoyo akapezeke galu waponyaponso chidaipa choti mwana anaonongera zikumapereka chiopsezo kwambiri ndiye mwina tipemphe kuti kasamalidwe kathu ka madaipa tiyeni tiwotche bwinobwino pa nthawi imene ana aja tachotsa komanso tisamalire ndithu kuti sitingoponya paliponse kwa neba kuti ena amakumbira dzenje bwinobwino kuzikwirira zimakhalanso bwinobwino nde chiopsezo chimenechonso muja ndanena muja kuti mmakampumunso muli ana nde kuti ukhondonso wamadaipa uja ukhondo wakasamalidwe ka anako ndi muja ndaneneramo kuti madzi ndi ovuta ndi kale komanso mwina ah, zipangizo zaukhondo ndi zovuta ndi kale ndiye kuti chiopsezo cha matenda a koleracho chikunkabe chikupita kuti chikupita patsogolo mmene muja amanena kuti mwina it is an opportunity timapereka mwina chitsanzo cha nthawi ya covid kuti analinso matenda amene anabwera anawononga dziko la malawi lino anthu ambiri anataya miyoyo yawo komano in the end pali zina zimene ngati dziko tinapindula pali zipatala zikuluzikulu zimene zinamangidwa zokuti pano zikugwiritsidwa ntchito ina koma zinamangidwa chifukwa cha covid pali zipangizo zina zimene zinagulidwa muja amafotokozeramo kuti kodi popanda namondweyi ndege tikanagula popanda namondweyi kodi tikananena kuti ndege zinafa zija tikonzetse nthawi zina pamakhalabe opportunity pamene pabwera chinthu china chake choyipa ndeno chimodzimodzinso nthawi imene yakuti ya covid anavuta zinatithandiza kuti no pabwere zipatala zina pabwere zipangizo zina zothandizira anthu za zaumoyo za miyi za mtengo wapatali. Chimodzimodzinso nthawi ino ya kolera, tikunena kuti padakali pano ma cases atsika. Tikaona ma cases akukwera ndiye kuti tidziwa kuti ah, makampu aja akutani akuonjezera. Ndeno monga komiti imene ikuyang'anira za matenda amenewa a kolera komanso mogwirizana ndi unduna wa za umoyo tachilimika ndithu kumene kuku ku presidential task force kuli cluster timati cluster imene imaona zofalitsa nkhani public communication Cluster imeneyi imene ndikunena pano ndiye kuti ili kalikiliki kuphunzitsa anthu makampu zosiyanasiyana zokhudzana ndi kolera mmene tingapewere kolera mmene tingatengere tidzisamalire motani kuti mwina tipewe matendawa komanso kuchokera kumeneko ku presidential task force tinayendera makampu osiyanasiyana kuona zosowa zawo kumbali imeneyi yokhudzana ndi kolera ndiyeno posachedwapa kuyambira sabata yamawa tikhala tikugawa chlorine m'makampu mulimonse kuti azitha kumathira m'madzi amene akumwa komanso uh, muzimbudzi zimene akugwiritsa ntchito komanso uh, apatsidwe madzi aukhondo uh, timagwiranso ntchito limodzi ndi unduna woona za madzi komanso ukhondo amene ndithu afotokozeredwa malipoti amene apezeka m'makampu kuti anthu aja akusowabe madzi uh, pa nthawi iyi madera amene anavuta kolera ngati ku blantyre kuja ku area 36 ku lilongwe kuno a water board anakhululuka ngongole zonse za ma kiosk ma kiosk onse amene anthu amatunga madzi ngongole zonse anazifufuta ndikulumikizanso kuti anthu azitha kupeza madzi aukhondo komanso kumayenda ma water bowsers zimagalimoto zija zimakhala zikugawa madzi panonso aunduna uh, wazamadzi komanso ma water board auzidwa ndithu kuti aonetsetse kuti madera ngati amene aja awo kukupita ma water bowsers amene adzapatsa anthu aja madzi inde sizingakhale zokwanira komabe tiperekebe kuti ambiri azitha kulandira madzi aukhondo aja ndi cholinga chokuti mwina matenda amenewa ngati angabuke akhale ochepa komano tikamatenda- tikamanena za matenda amenewa ndi kuti tikunena za maboma onse 29 okay mwina nkumadabwa kuti tikuti maboma 29 bwanji pamene mwina dziko la malawi ndi ma- lili ndi maboma 28 tikamakamba za umoyo mbali ya chipatala timawerengera kuti tili ndi maboma 29 chifukwa choti boma la mzimba amaligawa pawiri limakhala mzimba south ndi north ndi amawerengera ngati ma district apadera chimodzimodzi azamaphunziro nawonso adzakuwuzani kuti tili ndi maboma mwakuti nawonso amatengera zawo ndiyeno palibe boma limene linakhala osadwalako munthu kolera komano tikunena pano ndikuti ndi maboma ochepa amene atsala ndi makesezi a kolera komano apapa ndi maboma amene akhudzidwa ndi namondweyo ndi amenenso ali pa chiopsezo kuti nthawi ina iliyonse kukhoza kubuka matenda amenewo ndemuja amafotokozera mbali imodzi ina yachitukuko ndi za umoyo nde ngati ukamba za umoyo tikunena pano eni ndekuti uh, amafotokoza kuti mwina ena amene amalandira mankhwala otalikitsa moyo ma arv ndoti enawo anakokoloka nangasi mwina munthu amampatsiratu amiyezi itatu anakokoloka zipatala zina zinaphwasukiratu kumaperekedwa chitsanzo cha chipatala cha kuphalombe amati kuti cha chimenecho chinaphwasukiratu chokuti solo poyambira palibe chimodzimodzi ngati nyumba namondwe uyu wapangitsa kuti nyumba ya munthu yonse ikokoloke zasiyana ndi manamondwe ena aja amene mwina chimangogwa chipinda chimodzi umadziona ndikangodzutsa khoma la uku nyumba yanga yabwerera koma pano pati kuyambira si wani kuti tiyambira wani chimodzimodzinso zipatala zina ndikuti zako- zawonongeka zagwa zina zimagwera mitengo zomwe zipangitse kuti tidzitolere mochedwa mwina kumbali imene ya zaumoyo inde payambika ma chani amati ma static clinics kumayenda madera osiyanasiyana kumapereka mathandizo komabe sizimakwanira nthawi zonse ndiye tiganizire madera ena ndi kale amatenga mwina zaka 20 chipatala osachiona amatenga mwina zaka 10 chipatala kudera kwanu kulibe ndiye chipatala chinalipo koma chaphwasuka kuti boma liyambirenso wani muja afotokozera muja kuti lapanikizika ndekuti thandizo lathu lokha silikukwana pokhapokha mwina pabwere mabungwe osiyanasiyana kuti atani atithandize komabe pang'ono ndi pang'ono tikutha kumaona kuti kodi pamene pakufunika thandizo la msanga ndi pati tathandize mbali imene kodi ndi mbali ya madzi kodi ndi mbali ya kuti anthu aja azilandira mwina thandizo la matenda amene anthu amatha kubuka pafupi pafupi pamene ali pakampu komanso malungo nthawi ngati inoyo anthu ajanso apatsidwe maneti bwinobwino kuti matenda ena amene angathe kubukanso tithe kuwateteza chabwino tithokoze kwambiri mayi grace kapatuka kutipatsira ndithu eh, assessment yanu komanso mantha anu komanso ndi zomwe mwina zilipo kuti kusabuke matenda ku makampu amenewa bambo louis chikanya mwamva mayi grace kapatuka kufotokozapo za mmene task force yoona za matenda a kolera ndi COVID-19 ikuganiza zochita komanso ikuchita mwina ndemanga yanu bambo Louis Chikanya yeah um, amalawi ma department osiyanasiyana afunika tigwirane manja e, so amene akuoneka kwambiri panopa ndikuti ndi a zaumoyo eh, ku ofesi kwawo makamaka za kolera chifukwa chiopsezo chachikulu tsopano chili pamenepo kuti tinali kale ndi kolera nde ndi zimenezi eh, mantha athu ndi amenewo kuti au- amba sokwera mwina ma cases nde tipitirize kugwirana manja e, mongokumbutsana pali initiative ya president ija kumati tigwirane manja initiative imene sikuyang'anira kuti kodi uyu ndi ndani koma ikungofuna kuti mmene tafotokozera mu choti tinaonetsa umodzi ngati amalawi tikufuna umodzi umene uja upitirire Upitirire. tigwiranebe manja mwina tinaona kuti even a president anayitanitsa ma president opuma ataona kuti ah ntchito iyi yandikulira bwanji mwinanso wina akhoza kukhala ndi nzeru zina wina ndi nzeru zina tikumane pamodzi tikambirane kuti tipanga bwanji tigwirane manja tigwirane manja Yesu should be our philosophy now Yes. chabwino tikufunika Tigwirane tisatire manja. pompa afunika koseko tizingoyenda tiziyenda Tigwirane mugwirana manja. manja Aha. Eh, chabwino nde tigwirane manja mayi grace kapatuka akubwera pamwamba pa tithetse kolera zimene zikugwirizana bwanji tithetse kolera kampeni anatsekulira kwa mgona kwa mgona pa 13 february cholinga chinali chokuti tithetseretu matenda amenewa a kolera ndipo panali zinthu zosiyanasiyana zimene zimachitika kudzapezeka kuti mkatikati mwabweranso namondwe ameneyu amene mutu wa tithetse kolera kampeni unali kuti tiyambe ndife kuthana ndi matenda a kolera apanso tikunena kuti aliyense atenge udindo owonetsetsa kuti tikugwirana manja tikuchitapo kanthu pa nkhani imeneyi ah, yothandiza anzathu amene avutika mwina ndi namondwe ameneyu mwina ndingofotokozapo kuti tinali ndi mwayi kuti presidential task force pa 6 january itapereka appeal itapempha thandizo kwa anthu osiyanasiyana mabungwe kuti tithandizeni tili ndi matenda amene akutizunza mabungwe osiyanasiyana ndithu komanso anthu makampani anabwera ndi mathandizo osiyanasiyana ena amapereka ma kolera supplies ena amapereka ndalama zimene zimathandizira ena amene mabungwe amagwira ntchito ku district amathandiza mwina chipatala chija paokha ena amapereka ku mwina ku presidential task force ngati wiki yatha yomweyi timalandira ndithu thandizo 30 million kwacha kuchokera ku standard bank iwo apamodzi anapereka 120 million 90 million anayipereka ku bungwe la red cross zoti zithandizire anthu amene akhudzidwa ndi namondwe koma 30 miliyoni anapereka ku presidential task force kuti igwire ntchito zapadera zokhudzana ndi matenda amenewa a kolera nde tithokoze ndithu kuti mabungwe osiyanasiyana anapereka thandizo komabe sitinathere pompo tikupemphabe kuti zipangizo zija ndi zochepa tikufunabe zina malingana ndi chiopsezo chimene tikunenachi kuti mwina patha kubuka matenda akolera nde tipange kampu yosunga anthu tipangenso kampu ya matenda akolera nde kuti zitichulukira kwambiri Chabwino. ndibwino kuti titeteze matendawa asabuke kusiyana ndi kuti mwina tiziti tiwagonjetsa kugonjetsa nthawi zonse kumakhala kovuta chabwino bambo louis chikanya uh, nkofunika bwanji munthu amene izi sizinamkhudze kutengera kuti sali mdera limene kwachitika namondwe Mm. ndikukamba za anthu a mchigawo chapakati ndi ena mchigawo cha kumpoto tikudziwa kumpoto kwambiri ku Karonga nakonso dry spell yavuta komano anthu amene akhoza kunena kuti a ife nyumba yathu sidagumuke ife bulangeti lathu likadalipo nkofunika bwanji kuti achitepo kanthu poyang'anira za matenda a kolera kuti akafala amayenda dziko lonse sakhala malo amodzi exactly what you are saying kuti eh, ngati ine sizinandikhudze mzanga zamkhudza koma chifukwa kuti anthu timayendayenda timayenderana Ma- amene zamkhudzayo ngati sitichitapo kanthu akabweresa matendawo nde zikatikhudzabe chifukwa chake zimene akunena amayi grace apa kuti tichitiretu tipangiretu prevent zisanachitike kuti tisakafike pa stage yoti ah, let's fight fighting is, is not easy eh. kusiyana ndi kuteteza Eh, so titetezeretu kuteteza kwake ndi kuwathandiza zene- zimene tingathe kukwanitsa kuwathandiza kuti matenda asafale chabwino chifukwa akafala mu- chifukwa choyendayenda tikapeza kuti matenda aja tatenga chabwino komanso zimatikhudza mwina zochokera kwina ngati mmene mwanenera muja muja munafotokozeramo kuti timagwirana manja even pamaliro tonse timakaunjikana pamene paja maliro amakhala kuti achokera mwina boma lina abwera dera limene tikukhala ife tsiku limenelo tonse osapita ku ntchito kunjikana kuti kumene kuja ndikuti ntchito zimene timagwira zimatibweretsera ndalama mabizinesi maofesimu ndikuti zatani zayima ndi chifukwa chake kumafunika ndithu kuti tonse tigwirane manja osatengera kuti kodi ine ndakhudzidwa kapena sindinakhudzidwe mmene afotokozera muja olo even ukamayenda pa stage-po pamakhala galimoto Mhm. ya ma donations kungotenga tizovala kukaika Mhm. pa game paja mupeza enanso akutolera anthu ndithu Chama. Ah, ena abale awo Wabasi. ali kuno ku central region anamva kuti ah, abale athu abale athu zawakhudza uko anapita chabwino ena anakakhala nawo pamaliro Mhm. and they are back chabwino izi so isi timayenderana kwambiri eh. alright chabwino uh, tsopano kolera Ndi matenda amene akumatipha, koma akatipha maliro ake amakhala opanda ulemu. Mayi Grace Kapatuka, ndikofunika kwambiri kuti anthu tichite nawo mantha matenda amenewa ndi kuonetsetsa kuti asatifikire, makamaka kuyang'ana thandizo limene likupita ku makampu towards fighting cholera asanabuke ku makampu. Mm, ndizoonadi tikuyenera ndithu tichite mantha tiziwopa ndithu kuti kodi matenda amenewa atatigwera kungakhale zotani mmene mwafotokozera muja ndi matenda ndithu opanda ulemu kungoyambira pamene munthu uja wadwala kuchipatala kuti mukamuone amapezeka kuti akukaniza mwina amene akukhala naye ndi gadiyani yekha munthu uja osamuona akamwaliranso maliro ake ndi choika mu chijumbo muchipepala kupita nawo kumudzi ndiye kuti osalandira mwambo wa maliro umene uma- timapereka kwa anthu amene atisiya ndiye zimakhala zovuta kwambiri ndiye tikuyenera ndithu kuti tikhale oonetsetsa tichilimike ndithu tiyeni tionetsetse kuti tikutsatira ndondomeko zonse za umoyo za ukhondo zimene alangizi athu amatifotokozera komanso mwina zinthu zimene tikulandira kumakampu ngati kulolini uja tiyeni tionetsetse kuti tikugwiritsa ntchito komanso nthawi zina tikadwala tiyeni ndithu tiyesetse kulandira thandizo nthawi yabwino chifukwa china chimene chimachititsa kuti anthu azimwalira kwambiri amapita kuchipatala kuja mochedwa ndi matenda akolera ndikuti kuyamba kudwala pano mmene zitha wani awa ndikuti madzi atheratu mthupi mwako amafunika azionjezeredwa ndi zimakhala zovuta akafika kuchipatala amapezeka kuti mwina is too late munthu uja akangofikira kumwalira ndiye tionetsetse ndithu kuti matenda amenewa tili nawo tcheru kuti asatibukire maka m'makampu chifukwa kufala kwakenso nkosavuta makamaka pamene pali gulu la anthu chabwino ndithokoze kwambiri mai grace kapatuka bambo louis chikanya uh, inetu ndili ndi mwayi kwambiri kuti mpulogalamu iyi lero ndili ndi ofalitsa nkhani okhaokha inu ndinu communications coordinator wa lilongwe tinamva ndithu kuti Mpingo unayitanitsa thandizo kuti la mulungu lapitali ah, chopereka chonse chipite ndithu eh, ku ECM kumene akaziunge pamodzi ndalama kuti zipite mwina kukathandizira anzathu mchigawo chakumwera e, ndiyambire apo nkuti ine ndinali odabwitsidwa tchetchi imene ndinapemphera ine ndimapempherako nthawi zonse ndalama ndinaziona zinakwera kwambiri e, kusiyana ndi mmene amaperekera awo timaperekera nthawi zonse ndinadabwa eh, tafika ya yapa. mujananena sam kuti Eh. amalawi ambiri apapa tinakhudzidwa Chabwino. zatikhudza kwambiri and so ena ndi achibale zimene zinakhudza nde ali kuno amva kuti achi- abale awo zakhudza tiyeni tipereke apereka ndithu so its a good indication kuti i think i- yogwirana manja ija ndiyogwira Chabwino. ndiyogwira Mungamve Nde- ku- ndi- ndi- ndi zovala kumene chifukwa maula cathedral yokha Mhm. ndikuti akwana mwina matraki olo 7 azovala Adzovala. eh oho ah kodi nchifake umayambira kuja mati koma zovala zokha ndiona ngati ndiwe munaponda mwala Eh, Kalaba amati alandira ziwiri ziwiri. Adzoti ziwiri ziwiri zikhoza kukwana. Ah, koma now it's not only maula that's true mapalishi tili we have okay tingowerengera madinale amuno mtauni mm -hmm. eh, tili maparishi over, over 15 yeah. over 15 parishes mm. nde tonsefe tipereke mm -hmm. now this is only catholic mm -hmm. and dzachitika mipingo yonse mm -hmm. oh. chabwino ndiye mwachangu kwambiri chifukwa kumene ndimafuna ndipite apo nditi mwatsimikiza kuti zachitikadi zimenezi mm. eh, tsopano zafika kumene kujako anthu achite nazo bwanji Eh, zovalazo zafika kapena katundu wafika katundu Malo- wafika aha. chuma ndi now zakudya that's eh, zotero another thing tsopano chifukwa amalawi ambiri akufuna kwa bwino apereka zachoka m'manja mwawo the problem is sakudziwa kuti ziyenda bwanji kwinako Ehe, ndi a- a- a- atambwali ena aoneka kale oho akusokoneza sokoneza zinthu kuba Mm, tikumaona khalidwe loyipa ndithu. kwambiri and munthu Ma ulandira WhatsApp. ulandira bwanji madalitso munthu ukabera munthu osauka chifukwa maphunziro a mpingotu amanena kuti kubera munthu osauka kale ngakhale ndalama yochepa ndi chimo lalikulu Oho. kusiyana ndi kubera munthu olemera ndalama zambiri Oho. Eh, sikuti tizibera olemera ayi zotero koma kubako ayi kuba osaba osaba tisabe Nde komano apapa- kuti matemberero ndochuluka ngati wabera osauka Wovutika kale. ehe Aha, chabwino. nde apapa tieni tikhulupirike amene akupatsani udindo kuti mukapititse izi kapititseni zonse bwinobwino munthu akupasa katundu ka- ukapasa osauka nkubisa katundu wina ndi udzikaona kuti akatundu wa o- os- ah, yeah. Chabwino. chabwino thokoza kwambiri mai grace kapatuka nkhani ya ma human rights ku makampu kumeneku alandira katundu ena asankhidwa ndi matcheya a makampu ndi zina zotero mwina akufuna kupereka katundu mwafunanso ma favors ndi zina zotero mungalankhulepo chani ndizoonadi ena amatengerapo mwayi Ka- pa- pachizungu amati taking advantage kuti ena ake akuvutika kuti akuti alandire ufa uja kwauza kuti "Ah, ndipatseni kaye 200 kuti alandire chovala akugawa ziwiri ziwiri na ndikupatsa five ngati uli ndi ka hanzi zimene zijanso ndi zimene zikuwononga mbiri ya zinthu zimene anthu akusonkha kapena anthu akupereka zinthu zija zaperekedwa kwa anthu aja mwaulere ife amene tapatsidwa udindo kuti tiwagawire anthu aja tikufuna atipatse kena kake kuti tiwapatse chinthu chija komanso mwina akakhala atsikana awa azibambo amafuna atengerepo mwayi kuti mwina apange abuse mwa njira ina chifukwa choti afuna awapatse thandizo lina lake lomwe thandizo lakuyenera kuti alandire ndithu komano chifukwa chotengera mwayi mmatanenera muchoti ogawa ndinu nde ndimafuna kuti ayi mwayi wanga uja ndi uti ndi uwu ayi ndithu zimene zija zisachitike ngati akumana ndi zinthu ngati zimenezo kumakam- kumakampu kujanso kumakhala polisi ten tikafotokozera apolisi kuli amabungwe osiyanasiyana tikafotokoze ndithu zinthu zimene zija zikuyenera alandire mwaulere zaperekedwa mwaulere komanso anthu aja ndi oti akuvutika akufunika zinthu zija nde ndalama sitingayembekeze kuti ali nazo tapatse ufa alipire kaye ndalama ndiye kuti sitikuwathandiza chabwino tikatero mapeto ake zipangitsa onse aja amene ali mwinaso ndi kufuna kuti aperekebe zinthu azi- azibwerere mbuyo kuti "Ah, olo tikupereka zinthu zija zikuzunzidwaso kuti anthu sakutani sakulandira ah, moyenera chabwino ah, bambo lusi chikanya ah, grace kapatuka nkhani yaikulu imene timakambana kwambiri ndi nkhani ya kolera Koma tiziti ndi matenda okhawo amene tikuwaopa kuti akhoza kubuka ku makampu kumeneko? Chifukwa ndinayambanso kuchita mantha ndime anayambira kuti mwina alipo abambo ena kutengera advantage kuona atsikana, azimayi kumeneko kuti awapatse basi kuti mwina mchitidwe oyipa kwambiri kukhoza kudzaso matenda ena ake? Uh, ineyo mwina gawo ndiwasiire amayi grace wa Omwewo. anene za matenda ine ndinene za morality sopano Chabwino bambo, eh, morality sopano kuvuta chabwino. moral life chikhalidwe Mhm. eh, mmene ananenera kuti anthu ena they take advantage ya mavuto a wina kuti amchita abuse atsikana ena a- a- akhoza kupeza kuti azibambo ena kumafuna kugona nawo atsikana kuti awapatse ufa awapatse zitenje zovala then zita- ziso- zitanthauza kuti pakhoza kukhala uh, matenda ena tsopano amene abuke chifukwa cha chilidongo kugonana amene matendawo angane mwina anganene bwino Matenda ndi amayi grace opatsirana pogonana Aha. alinso pachiopsezo ndithu oho naona chithunzi china chake ah, chithunzi chosakhala bwino ana amapopa makondomu koma kunali kukampuko Eh, kusonyeza ndithu kuti thandizo limene lonso laperekedwa potengera ndi mmene akufotokozera kuti ena amafuna kuti alowetsepo mchitidwe umenewu ndi cholinga choti apindule mu njira ina yake komanso ena amafuna ndithu kuti pa nthawi ngati imeneyi adzioneka iwo ngati bwana kuti ineyo anthu adzindigwadira komanso kumakhala chisawawa mmakampu ngati mmene tanenera pamwe anthu akazi awo okhaokha amene amatenga amapeza kuti atenga mkazi wa mwini atenga mamuna wa mwini wake ndiye pali- palinso chiopsezo ndithu cha matenda amene angabuke opatsirana pogonana kuphatikizapo malungo aja amene ndanena kuti uyike neti ndiye kuti tumagona mwina anthu awiri atatu poterepa apa pali mpata koma zongogona chigulu kuti ndi mkalasi olo manetiwo kodi mm. muyikapa ndi ndikuti malungonso nawo tili nawo pa chiopsezo komano kwambiri matenda awo ndi otetezeka ngati titapatsana ulemu m'makampumo kosatengera advantage kuti ayi ndi mtsikana uyu ndi mkazi wa mwini wake uyu ndani ndiye kuti zikhoza kutithandiza kuti matenda ambirimbiri amene tikuwaopa kuti atha kubukawo mwina asabuke chabwino e, tikupita kumapeto ndithu ndi programu yathu tsopano izi zonse tazikamba kodi tinganene kuti Eh, kakonzekeredwe ka zinthu ndikudziwa mwina mai grace muvutikirapo chifukwa simuli ku disaster and preparedness Mm. imeneyi mwina ndiwapatsire bambo kuyikapo opinion Mm. Di, uh, preparedness kukonzekera zovuta zogwa mwadzidzidzi eh, Freddy watiphunzitsanji yeah um, tikhale ndi sense of priority pa zinthu zosiyanasiyana apapa mwina ah, akuluakulu audindo tiphunzirepo Ti- tizikonzekera eh, em- ene season kumakonzekera kuti chingabwere nchani izi zinazi sikoyamba zimabwerabwera tiyeni tichilimike kukonzekera zofunikirazo zo- zothandizira anthu ma rescuing equipment zikhalepo mabwato eh, ndegezo mwina eh, ku parliament kuja tili ndi akuluakulu athu otiyimira ambiri Tikabe- 193. Tika- ayi, tikapita kumeneko akuluakulu kakambiraneni zanzeru kakambiraneni zanzeru zothandiza dziko tikhale ndi zinthu z- zodalirika chifukwa anzathu otithandiza tithokoze otithandiza kunja otithandiza izi izi koma zoona tizidalira zimenezi sitingathe ifeyo kugula bwato lathu lochita- lothandizira anthu kuti sitingathe tikayitanise bwato kunja ah, ndikuona ngati pena e, unakakhala kumudzi munthu wotero kuti nthawi zonse ungopempha ufa ukapempha ndiwo ukapempha machesi ukapempha kuti uphike mchere madzi ukapempha Uho, Aku- ubwerere. akumudzi amakuuza kuti uyu nchitsiru uyu Suli Oho. serious ndi moyo wako. Ama- uyu nchitsiru uyu Oho. kapemphe Chabwino. ngati chaperewera koma osati chifukwa choti ulibe oho Ngati komanso ulibe- chilichonse komanso zozizi ukapempha zinthu zazii toothpick ukapemphanso toothpick Ah, munibwereke toothpick ndiye ndikagwisa ntchito nikubwezera komanso mwina mmene anafoto mmene mwafotokozera njira ina yokonzekera naona nthawi imene ya namondweyi chifukwa amanena kuti azipita anthu za nyengo zija timazipanga ignore zija amazitsatira ndimaona ndithu anthu akunena kuti "Ai, lero tione kuti mvula igwa motani Mm. lero tione kuti kodi azanyengo akuti chani koma Taphunzirapo. azanyengo izizitu anatichenjeza mwina Eh. two weeks before kumafotokoza zitere zitere komano zija anena zija kuti timanyozera zanyengo tilibe nazo ntchito komanso ena amati "Ah, amatinamiza azanyengo Mm. komabe ndi zinthu zoti amangolosera eh, ndikuti mwina zitere zitere zitha kuchitika olo osachitika nde komabe tisamanyozere koma, ngati mmene koma grace eh, timanena mpulogalamu yathu kuti kale azanyengo chifukwa mwina cha technology kale zimatheka anena izi kuchitika zina Eh, koma pano They are almost amakhala accurate. 90 mwina 99 Eh, chifukwa accurate choti- chifukwa cha panopa akuyuza machine Eh, amapanga ndithu follow. amene amatsatira Eh. kaya mmene aja amene amangotsatira nyengo mmene Basi ikuyendera kuti, eh. maluwa Ma- amango mmene achitira Eh, chaka mabingu chimenecho. yawo ande kuti alright A- a- agulugufe mmene Ah, achulukira basi, chaka chaka chimenecho. chino kuli Basi. zinthu. komano panopa ndithu tizitsatira za nyengo zija Ndikuba- tisamanyozere ndiku- ubwino wake za nyengo panopa zikupezeka mawayilesi akangomaliza nkhani Mm, ena za akamayamba nyengo. nkhani akumanena ndithu za nyengo ma whatsapp muzambirimbiri koma chimene timathamangira ife kutsegula tikalandira pa whatsapp akuti a samke ee zaonekera Eh, mabere eh, mafuna Mabere zimenezo. namba wani Eh. koma kutsegula a weather forecast Ah. ah tilibe nacho ntchito zitithera nthawi Eh. chabwino ndikupatseni mpata mayi grace kapatuka inu wofalitsa nkhani mu task force ya covid-19 ndi kolera mu ofesi ya president E, kuti titseke programu iyi, nkhawa yathu inali pakuti ku makampu kukhoza kubuka kolera ndipo ena asatengelepo mwayi kukhala ngati kuti programu iyi yanena kuti kwayambika kolera ku makampu ayi koma tikuti tili ndi mantha kuti mwina kukhoza kubuka kolera mawu anu omaliza otsekera programu yathu ya ndizoonadi sitinganene kuti padakali pano kwabuka kolera ku makampu koma pali chiopsezo choti kolera akhoza kubuka kutengana ndi moyo umene umakhalira pamalo pokuti pali gulu komanso kutengera zimene zationekera ndiye lathu ndi pempho kuti kwa ife amene tikukhala mmakampu tiyeni tionetsetse ndithu kuti tikutsatira ndondomeko zonse za ukhondo komanso ife amene tili adindo amene tikuthandizira anthu amene ali mmakampu kuti mwina tichepetse chiopsezo cha matendawa tiyeni tionetsetse kuti anthu aja tikuwapatsa thandizo lonse loyenerera komanso lofunikira ifenso azachipatala tiyeni tionetsetse ndithu kuti tili kumene kuja kuwathandiza anthu aja munjira ina iliyonse imene ingawathandizire kuti umoyo wawo ukhale wathanzi umoyo wawo upitirebe patsogolo tithokoze kwambiri bambo louis chinkhanya tinali ndi mantha nkhani ya chitukuko kuti izi nde zitibwezera mbuyo kwambiri Zoonadi. sitikutero kuti izi zitibwezera mbuyo koma tili ndi mantha amenewa ndemanga yanu yotsekera ya program. mbali ya kumene kwachitika zimenezo panopa ndi kuti ma economic activities have been slowed down Ayi, ma- drastically nde ndi zovuta kwambiri ndiye ti, tipemphe amene tingathe amene tikutha tiyeni tithandizire ndithu tipitirize kuthandizira anzathu amene tingathe kuwachita boost ena eh, kuti angayambenso kuti aphukirenso tiyeni tipange zimenezo eh, pa chikhristu tima- timaphunzitsana kuti ti- tizikhalirana bwino be generous eh, ukamakhala ndi manja o- o- o- pa- opereka umakhala ngati kudzipatsa mpata kuti ulandirenso zina ndiye tiyeni tikhale ndi mtima othandiza nzathu apapa ambiri tachita kale zimenezo tiyeni tipitirize Anzathu enanso amene mwina sali sakuvutika ndi kwenikweni ndi namondwe koma sakuvutika m'zina, tiyeni tipitirize kuthandizana komanso e, akuluakulu atsogoleri athu e, pamene tikuthokoza kuti ya- ya- ya- ngakhale achita respond zitachitika kale komabe achita respond nde tipemphe aku- atsogoleri athu kuti tika- tikamachita ma planning athu tiyeni tizichita implement zimene tachita plan kuti pa ma issues zotere zikachitika ma situation ngati awa akachitika tizikhala kuti we are ready tithokoze kwambiri bambo luth chikanya zikomo pobwera zikomo mayi grace kapatuka at a short notice Oh. thank you kwambiri Zikomo kwambiri. zikomo mudzateronso tsiku lina mutiitanenso ndithu tili okonzeka kumabwera ndithu ayi zikomo kwambiri Zikomo. omvera pamenepa ndi pamapeto pa programu yathu ya catholic perspective lero pamene timakupatsirani za zotsatira zimene zingadze Kamba ka namondwe amene watikuntha mchigawo cha ku m'mwera ma boma oposa khumi, tikuda nkhawa ndi mwina kolera komanso chitukuko kumene kuti chikhoza kulowa pansi kwambiri. Tinayamba ndi mawu amenewa kuti koma Freddy waomba ng'oma yoliralira. Zimenezi n'zimene tinakupatsirani m'programu ya lero. Ndine Sam K. Mudzakhalenso pompo sabata ya mawa. pamene tidzakupatsireni programu ina ya catholic perspective pompano pa radio alinafe mnjira zathu zonse pa intaneti www radio alinafe com 97.1 megahertz fm 103.0 megahertz fm youtube zonse kukupatsirani tithokoze kwambiri eric mkwayira chifukwa cha ntchito yabwino imene mukugwira pa nkhani ya youtube ndi zina zonse